chakpi wọ igbo bụ igbo anyị eburukwa akụkọ ifo bata ee na nke taata anyị ga-ewetara unu akọ ka eze na-achị obodo ka nnụnụ mmụọ si lapụta eze na nwunye ka nnụnụ mmụọ ofu nnụnụ mmụọ si lapụta eze na-achị obodo ya na nwunye ya o ruru otu mgbe n'otu obodo ha nwere onye eze na-achị ha mana onye eze a ọ na-ezu aka adịghịrịghị afụbeghị ụdị a mbụ ebumpụta ụwa ya bụ oshi ọkwa onye eze nwekwa ihe kọrọ ya ihe niile zuchakwara ya mana ihe niile ezughịrị ya na mmụọ ọ na-abụ o zube zucha ọ chọọ ofu ogbenye ọ ma na o nwehe ọnụ o nwere ya ebo ya sị na ya zuru ihe dị etu ahụ ọ sị obodo obodo achụpụ onye ahụ achụpụzi onye ahụ onye eze ahụ na-eje bichie ka ọ na-ezu ka nwunye na-ezukọ ị ma na igbo sị na nwoke e, e, jebe oshi nwunye ya amụba agụgọ nwoke jebe oshi nwunye ya amụba agụgọ ihe a ka onye eze na nwunye na-eme o zuo ị bịa ịsị nwunye nwunye asị mgbe gịnị egwu ahụ atụ ya ikwu na onye eze na o medị ihe hai o wee dị egwu o wee bụ na ka esi onwe na ha na-eyi nzu ha ji ọnọdụ ha si ndị eze ọ bụghị niile ka ị ya-achọ ka i kwuo maka ọ bụrụ nwere ihe ọ dị gị ka ị fụchatara ma ọ bụ ihe ọ dị ka ị na-eche ma ọ sụtara ihe mere ma ọ bụ ihe si wee fu o nwe onye egwu ga-ekwe pụta kwuo ya dịka ọ dị n'obodo anyị taata ị fụ ihe onye ndị ọchịchị na-eme kwuo ya ị nọ n'ọnụ agụ ndụ gị nọ n'ọnụ agụ ndụ gị nọ n'ọnụ agụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị fụ ya ma ọ bụ ị tụtara ha alo dị anya kwuo ha mebe ihe dị etu a ka ihe wee nwee ike dị mma i welite isi nwee ike kwuo ya ndụ gị nọ n'ọnụ agụ etu a ka iri ihe dị etu a bụ ihe pụtara mgbe ahụ na-eme ihe na-emebi ndị mmadụ nọ n'egwu onye ya-ekwu o wee bụrụ ya bụ na na eze eze a na-enwe ị bata ị bata bie ee atụrụ mm, ewu mm. ma efi igbo mgbe ndị a na-akpa akpa o nwechara o nwechara ya bie torotoro ọkụkọ maka ihe e ji ama ọgaranya mgbe ahụ o wee bụrụ na o nwee ofu ogbenye bidebekwara ebe ahụ o wee bụrụ na o nwere onye o jeere ọrụ rụchara onye ahụ ọrụ onye ahụ wee sị ya na ya kwụba ya ego ya ya-enye ya mpempe mana ya ya-enye ya ihe ya-aka abara ya uru onye ọgaranya ahụ wee were ofu ebini wee bunye ya ihe a wee tọchachaa nwa ogbenye ahụ wee kpụrụ ebini ahụ wee naruo ụnọ mana nke bụ eziokwu na ebini igbo aha adadị mkpa ka ebini hausa mana ụmụkwa ndị na-ahachalitekwa maka akpaka niile aha ha ya ọdụ ebini a ebini a na-abụzi elu ndị mmadụ abịazịa na-aṅụrụ ebini ha ṅụrụ ebini ogbenye a o jee jee siere ha ụmụ atụrụ nwee ike mụọ nwa etu a ka o si wee were ya na-eme ebi So, ọ na-agbakọzi mgbe ọ ya-abụ ọ bụ ka ọ ya-abụ o lee ya o nwee ike nwetazi ụdị ego ọ chọrọ ka o were wee tọọ mkpa ji elu ndị mana ya ka eze pụtara onye na-ama na nwa ogbenye dịtara nakọta afụ ụdị ihe mara mma dị etu a na bie ọ fụzie ya anya nkekwu ya anya nke maka tupu ị ma ihe na-aga tupu ihe na-aga mana mgbe ọ na mgbe ọ na-ene ebini ahụ mgbe ọ na-ene ebini ahụ ọ gwatara onye nwunye bịa gwa ya bịa fụrụ ebini ahụ mana nwaanyị asapụ ọnụ sị die hei hapụ nwa ogbenye mgbe giri ya nke ahụ ọnọdụ ụwa ya nwaanyị ya ekwuhie ụbọchị eze nkịtị ọ kwa o bute ha na ha na-ata o wee bụrụ na n'ime nderi eze gbabata be nwoke ahụ ime nderi ụkọ ọgwụgwọ mịa minie kpọtara nwoke ahụ na-atọrọ ebini ahụ na-ekwe ofu nnụnụ mmụọ nnụnụ ahụ nọ n'agbata icheoku ọ nọ n'agbata icheoku o nwere ka nnụnụ ahụ dị ọ sị hei eze na-ezu oshi hei eze na-ezu oshi hei eze kụja nezie anya fụ nnụnụ mmụọ ahụ sị hei na ya cherekwa mmadụ ọ bụrụ nwa mpeke nnụnụ aka ya ya ọ ka obi ọsọ eze na-ezu oshi eze na-ezu oshi eze akụja ma ya kazi obi ma buru ụzọ dee nwa nnụnụ ahụ maka nnụnụ ahụ ebetekwa aka o betekwa ụda aka gosi na nnụnụ ahụ enweghịdị egwu ịta aka eze otu ụta mbu o nwere mbu eze ta ụta fee afọ magbuo nwa nnụnụ ahụ matuo nnụnụ ahụ daa eze tọrọ ebini tụtụrụ nnụnụ ya ya egosi nnụnụ a na na nọ ya bụ eze na na enweghị onye nwere ike niile na n'onyinwe aka ya ka ọ dị ihe ya chọrọ ime ka ya ya eme wee buru wee buru ebini wee naruo ụnọ si ha bugoro ụzọ sie nnụnụ ahụ ọ bụrụ si sie si hụwara ya n'ọkụ ka ya taa si na ọhụhụ ka a ya-ahụ ya si shaa ya mmanụ ọfụma shaa ya mmanụ shaa ya nnu shaa ya ose nwaanyị nwaanyị ya fụgoro ebini ebubata mmanụ ebini ebini aha e, e, nwa ogbenye mgbegide ibidobe ha ọ sị ha bugoro ebini aka amakwụnyegoro ebini amakwụnye ebini buru ụzọ hụwara ya nnụnụ mmụọ ahụ mgbe a hụcha nnụnụ mmụọ eze na nwunye ebugoro ụzọ taba nnụnụ mmụọ tasịa ozugbo ozugbo ha na-atacha nnụnụ mmụọ afọ eze mee kpo afọ onye be ya mee kpo ọ dịka a sị one two ready go ihe a nụkwa bụ n'afọ ha naabọ ee eze na nwunye na-ezu oshi a ee eze na nwunye na-ezu oshi a hei ha kụja maka mgbe ha ihe a na-agwa gị chi efobeghị ọfụma ọgụgụ isi eje n'ime ime ndeeri bụrụkwa ime ndeeri rie eh, nnụnụ ahụ ha sị emesịa ha esikekwa n'ime ha sị ka ha nyetụ obere oge ka ha jee mposi ọ bụrụ ha jee mposi pụtazịa ha ma na ha anyụpụgo ihe ọbụla na-ezuzu ya ahụ eze jee mposi nwunye ejee mposi asịzi eje si nwunye si jezie ebini siekwa ebini amecha ebini ha nwa taa ebi ebini a ka a na-atakwa ihe a nụkwa bụ ee eze na nwunye na-ezu oshi a ee eze na nwunye na-ezu oshi a Ah, ah. ha naabọ kụja gịnị na ike ndị echekwa na ha na ha anyụsi na ha ji na mgbe ha jere mposi na ha anyụsisigo ya kedụkwa nke dịkwu ya o kwucha ya dinazia o wee bụkwa na ihe ekpome na-afịọ na-afịọzi ndị teta n'ụtụtụ nwoke ebini ya na-efuzi ha wee gbarụzibe na nke eze maka eze ka a ya-eje chisara eze na-ekwu ihe ya na-efu eze na-ekwu ihe ya na-efu ihe ya na-efu eze si kedu nke nke ya na so oge ọ na-ekwuzi o nwere ndị ọkpọkpọ bụ ụzọ bekuchakwa ha ncha wee fịọrọ afịọrọ ka ọ sịra ha ncha afịọzara afịọrọ bata be eze eze negodo ogbenye mgbei giri ya negodo ogbenye mgbei ka mmadụ kara obi jee zuo ofu mkpụrụ ebini o ji were n'aka kedu ụdị ihe dị ihe a eze si ha kedu ka ha na-wetakwazi bie n'ụda anyị na-abịa o nwe ebini ha fụrụ ebe a ọ ka kpụ okwu ahụ n'ọnụ nwunye na onwe etikwu ọnụ si ekere ọbụ eze asọ ọsọ ọbụrụ eze ka ọ nwụọ ọrụ ụlọ ya nwụrụ unu maka na ọ bụ eze kedu ọ bụ nwunye ihe a ka ya na nwunye ka na-asị iri ihe ha nụsịkwakwa ọzọ ha eze na nwunye na-ezu oshi ha eze na nwunye na-ezu oshi igwe ndị mmadụ nubata na be eze negharị anya naanị nee anya n'azụ nwe onye ha fụ na-ekwu okwu

eze kezi ụdị nke a tupu ya na nwunye na-achọ ka ha mepụta ọnụ gọkwa agụgọ ee eze na nwunye na-ezu oshi ee eze na nwunye na-ezu oshi ndị okenye wee tie wee kpọọ wee sị eze ọ gịnịzi ọ gịnị bụzi nke a onye eze dị ka gị ha ya na ihe niile a na-ezu ebini a chọkwu wee bịakwu agbaba n'azụ ụnọ nya eze ahụ, ha erigo ebini o nwezi afụrọ ebini ee egbugo ebini mee ka ha si wee mee o nwezi afụrọ ebini mana ihe na-ekwu okwu nnụnụ mmụọ eze tere na mbọ ee eze na nwunye na-ezu oshi eze na nwunye na-ezu oshi owere owere wee lachazie mkpu kpọbazie eze na nwunye ndị oshi gị bụ onye igbo na-ege ntị anyị agwakwa gị tinyere anyị okwu na ngalaba okwu ka ị gwa anyị ihe ị mụta n'akụkọ ifo ikwu i dee ya n'oyibo ọ bara i dekwa ya n'igbo ọ bara ka ọ dịnụ mgbe ọzọ